a ka m bụ Chisom Nnatugo Starlord ọkpụnye nkịta na Uruala a ka m bụ Chisom Nnatugo Starlord ọkpụnye nkịta na Uruala ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị nweghị any business with ọfọ except na ị na-arụkwa dibia nwaanyị na-arụ dibia a na-arụ ya ọfọ o ji arụ dibia mana nwaanyị anaghị enwe ọfọ ikenga ka o ji enwe ọfọ agwụ

ị kagodo aka karịa anọ mara na ọ ga-abụ asatọ akakwana teghete akakwana asaa ma ọ bụ na isi ọzọ anaghị arụrụ nwaanyị agwụ nwaanyị a na-arụrụ agwụ nwaanyị na-eme dibia ihe mere kpatara ya bụ na nwaanyị nwaanyị nkịtị ordinary women average women n'oge mbụ anaghị arụ ọrụ aka ejighị ọrụ aka mara nwaanyị n'oge mbụ ụmụ nwoke ka e ji ọrụ aka mara ọ ya kpatara na ọ sọsọ nwoke ihe a na-arụrụ agwụ mgbe ahụ ụwa emeghego anya ugbu a nwaanyị anaghị aga ọgụ o nweghị any business with nwaanyị inwe ikenga oge a alụwa ọgụ sị nwaanyị bịa soro lụwa ọgụ nwaanyị ndị- enweghị any business with ikenga because nwaanyị anaghị alụ ọgụ nwaanyị anaghị aga ọgụ ị na-aghọta ọ bụkwanụ nwaanyị bụ onye isi ezinụlọ ọ nwoke bụ ezi- onye isi ezinụlọ ọ ya kpata nwaanyị anaghị enwe ikenga nke ọzọ dị ka ibe ya bụ onye nne na nna ya nọ ndụ enweghị any business iti akị n'ala ọ bụrụ na nne gị na nna gị nọ ndụ ị nwee ị kwesịghị ị gaghị anwa anwa tie akị n'ala iti akị n'ala na ọ dị ka ịma nne gị na nna gị agụ ọnwụ ịma ha agụ ọnwụ wụ iwish ha death you are wishing your parents death ma ọ bụ na i tibe akị n'ala onye igbo anaghị eri nri n'ala ọ bụrụ na ị chọ iri nri dịka onye igbo buru ya dọba n'elu oche ma ọ n'olu elu ofu ihe edọkwana ya n'ala nkịtị ị dọba ya n'ala nkịtị ma na gị na ndị mmụọ na-adọ ụdọ nri ị na-aghọta ihe a bụ ihe onye igbo kwesịrị ịma ihe a ihe onye igbo kwesịrị ịma isi nri abalị ọ bụrọ ihe e ji mara ndị igbo ọ bụrọ ihe e ji mara ndị igbo ọ kasị njọ isu ihe n'ikwe n'abalị onye igbo anaghị esu ihe n'ikwe n'abalị ị na-aghọta so ihe ndị a wụ nkwenye na omenala ndị Igbo ndị onye Igbo ọbụna kwesịrị ịma onye Igbo ọbụna kwesịrị ịma nwaanyị anaghị ata anụ egbe nwaanyị anaghị ata akwa ọkụkọ ihe kpata nwaanyị ji ga anaghị ata akwa ọkụkọ mgbe mbụ bụ akwa bụ nwaanyị na-eyi akwa nwaanyị a na- ọ, m- nwaanyị a- nwa- mmadụ anaghị eri nwa nwaanyị ibe ya o kwesịghị nwaanyị ka nwaanyị rie nwa nwaanyị ibe ya akwa bụ nwa ọkụkọ kwesịrị i- ọkụkọ ọ- ihe ọkụkọ kwesịrị ịpụta ụwa nwaanyị rie ya ọnụ ọ dị ka nwaanyị iri nwa nwaanyị ibe ya ọnụ ọ dị ka ogbu nwa achọ nwa Ee, nwaanyị iri akwa na ọ dị ka ogbu nwa achọ nwa ọ ya kpata ndị mbụ ji ga anaghị ekwe ka e nye nwaanyị akwa ị na-aghọta egbe wụkwa na anụ na-eri anụ nwa nwa anụ ibe ya ọ ya kpata nwaanyị a na-eri anụ egbe anụ egbe bụ anụ na-ezu ori ọ nwoke na-eri anụ egbe ndị mbụ ji si na a ga-ejide anụ egbe n'aka wee jụọ nwaanyị ma ọ na-eri maka na nwaanyị a na-eri anụ egbe ị na-aghọta ya bụ ihe ndị ahụ ihe onye ọbụla na-eme omenala kwesịrị ịma ka nna achịpụ ịghọta ọ bụrụ na ị wụ onye omenala nne gị na nna gị nọ ndụ ị nweghị any business ịka nzu n'ala maka nwaanyị a na-akakwu nzu n'ala gị na-akakwa na aka ị ga-aka karịa anọ ma ọ bụrụ na i chiri ọzọ onye chiri ọzọ na-aka teghete gị bụrụkwa dibe chọọ ịka nzu na akwa ọra gị n'ihu arụsị gị ị nwere ike ka ya arụsị n'ụlọ ị nwere ike kasịara ha nzu n'ofu n'ofu mana ị gaghị aka ya na outside ebe ndị mmadụ nọ nwaanyị a na-awa ọjị ebe nwoke nọ ya nwoke ekwechikwana ịta ọjị nwaanyị wara nwaanyị a na-ekwe nwoke n'aka nwaanyị na-ekwe nwoke n'aka ihe mgbe mbụ ụmụ nwaanyị na-anọkarị na nsọ ha mgbe niile makwa amakwa eme onye ma nke afọ na-arụ oge a ndị mgbe nwee mgbe ị ga-apụtasị nwaanyị nọ na nsọ nwaanyị nọ na nsọ nwoke a na-ekwe nwaanyị n'aka ịghọta ị nwere ike ikwe n'aka ọ bụrụ na onye ikwe n'aka nọ na nsọ ọ bụ ya kpatara mgbe mbụ nwoke a na-ekwe nwaanyị n'aka mana ikwe n'aka na ọ dị ka mmekọ ọ na-adị ka mmekọ onye Igbo a na-eri anụ na-agba ọbara ejikwa ya agwọ ọgwụ anụ a na-eri onye Igbo ga-eri wụ anụ gbara ọchụ tupu gị iri anụ ọ wụ na ọ na-anwụ anwụ tinye ya mma n'olu ka ọ gbapụ ọbara na ọbara bụ ndụ onye Igbo a na-eri anụ na-agba ọbara ọ bụrụ na ị wụ onye Igbo na ị na-eri anụ na-agba ọbara kwụsị ya taa anụ onye Igbo na-eri wụ anụ gbara ọbara ihe a bụ omenala Igbo the basic aspect of our omenala onye Igbo a na-edina nwanne ya onye Igbo a na-edina nwanne ya onye Igbo a na-ehi ụra n'ala nkịtị ịchọọ ihi ụra dịka onye Igbo ịchọọ ute ma ọ chọọ ihe gbuo n'ala wee dina ịchọọ ihe dịka akịrịka ma ọ bụ ya tụọ n'ala wee dina na-aghọta ihe a bụ omenala ndị Igbo ka m na-akụzi chọkwana ịgba afa ndị fọ ndị dibe anyị na-agba afa n'ala ka dibe na-anọ agba afa so ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-esonyere m share my post ka o jee viral ị ga na-amụtakwa ọtụtụ ihe from my post ọ nzere bụ nka onye mehie ọfọ tigbuo ya